Ndimapemphera mpingo wa Seventh Day Adventist. Inali last of last week ndili ku nyumba. Nde usiku nitagona ndina ndimaliona ngati ndi Saturday. Nde napeza kuti kwathu timakhozekeratu Friday timapangatu china chilichonse kuti Saturday likakwana tangodzuka ndikukhozeka kumapita ku church ndinapeza kuti siku limeneli ndinazuka mamawa nditazuka ndinatulusa mbale kuti ndizisuka kupezeka kuti panabwera angelo awiri ntakhala ndinangoona angelo awiri wina wakhala mbali ina wina wakhala mbali ina nde anandifusa ukupanga chani ndinanena zoti ine ndikusuka mbale nde ananena zoti sukuyeneka kusuka mbale kodi Mulungu wako unamulonjeza kuti chani Ndinanena zoti namulonjeza kuti maola asabata sindikuyeneka kugwira ntchito ina iliyose koma kupita kukachisi wake kukamutumikira nde ananena zoti siya zimenezo unyamuke upite mnyumba ukatenge baibulo lako uyike mchikwama ndi salu yako uzipita kuchurch nalo zoti ndinazuka pamene paja ndinanyamuka kupita kukalowa mnyumba komano mene ndimanyamuka kumapita kukalowa mnyumba angelo aja amandisatila pambuyo kenako napezeka kuti ndinapita mnyumba muja natenga baibulo Ndinatenga nsalu yanga kulongeza mu chikwama ndikutuluka panja nde ndimalunjika kuti ndizipita ku church kumene ndimapemphera seventh day kenako napeza kuti angelo aja anandibweza ananena zoti ayi sukuyeneka kupita kumenekoko tembenuka unyamuke uzipita kwa prophet Emmanuel ndipo ukakafika kumenekoko ukuyeneka kuti ukayikile umboni wa zimene iwe zakutani zakuchitikira.
ndiye saturday chinachitika ndi chani asanabwere angelowa kukuonekerani munomo muli muno mu service munalandira uthenga wanji ndi munomo mu service tinakhala profita kusogolo kuno mmene ayimira akulankhula ndinauzidwa ndi mulungu muno akundisonyeza kuti ukumuona profeta Emmanuel ndinavomera kuti ee ndamuona Ukuziwa mpingo umene amapemphera poyamba ndiye ndinanena zoti ayi sindikuziwa ananena zoti ndi amapemphera mpingo wa Seventh Day Adventist ndiye ndinanena zoti okay chabwino ndiye ananena zoti chimene ndinamchosera ku mpingo umenewowo ndikumupasa ministry iyi ukuchiziwa ndiye ndinanena zoti ayi sindikuchiziwa ndiye ananena zoti ukuchi- ukuyeneka chimene chichi uchitenge kukhala pa mtima pako iwe ndikudulira malire ku mpingo wako panopo usapiteso koma nzachita kukupasa nthawi yoti uzapemphereso ku mpingo kwakoko panopo uzipita kaye ku arena ukapempheze kumenekoko
ameni osati mulungu akunena kuti seventh day adventist si yabwino ayi zikomo kwambiri munapita kumzikiti zulo zikomo kwambiri so amene mumapita kuchani kodi ameni osati ndi chimene mulungu akunena ayi mavuto athu timayenda atokha opanda ndani kodi mavuto amene tina mavuto amene akuti unapanga pangano kuti lero sumagwira chani iweyo ndiye apapa akupanga chani usiye unyamuke upite kuti kodi iwe akunyamuka kupita ku church kuti utani kodi iweyo ubwerere koti upite ndi kwa arena kwa emmanuel Mulungu ndi ine ndi zizi zotani izozo? Ndili muno asanabwere masomphenya awa, ndi pamene amadzawazula. Kumuona uyo anali ukoko motere, motere, koma nnan tere, tere. Ndiye iwe kuyambira panopo ndikupatsa kaye nthawi, usapite kaye. Ameni. Osati akuti ndiye kuti iweyo usapemphereko ndi kwachabe, kapena kuti sapemphera Mulungu, nkhani si imeneyo. ndi chifukwa chake kufunika kumva ndi kumvetsera iwowo chiyambire chawo chibadwire chawo sanayambe amvapo kanthu sanayambe amvulidwa ivi ndi zimene zanafutukuza makolo makolo asakudwa basa kumvetsa kuti ah, kutani ndi chifukwa chake ndimanena ngati muli ndi ankolo anu ab- a- a- azukulu anu kaya ndi abambo anu kaya ndi agogo anu ndi abusa apemphera 25 years mukafunse ngati iwo anayamba ayankhulidwapo olo ata a- akumudziwa ngero maonekedwe ake Ichitu chisomo chatigwerachi ndi anointing ndi ulamuliro sunabwere ndi munthu wabweretsa ndani munthu akamabadwa mwana wang'ono akamabadwa amaona amaona kuwiri kuthupi ndi kuuzimu amamvanso kuwiri kuthupi ndi kuchaninso mukangoyamba kuyankhula na iye uja ndikumakumverani inuyo mukamayankhula inu kaya muli ku malawi kaya muli ku angola kaya muli ku tanzania kaya chiyankhulo chanu mayankhulana sadikira kuona kuti mwayamba kumvana ndi mwana uja ndi pamene amatenga powder kutseka mmaso ndi makutu ndiye amazamva mbali imodzi imene dziko lapansi likutani lero likumva koma samabadwa choncho ayi mpang'onakuuzani kumayambiriro kuti ineyo ine mwana wang'ono kwambiri kuyambira kumayambiriro ndimayankhulana naye kamwana kakang'ono olo katangobadwa kumene ine ndimayankhulana nako amamva iwaja amadziwa iwaja amene aja akhoza kukhala kamwana kakang'onong'ono koma ndi wa zaka zochuluka, chifukwa mzimu wake unalipo kalekale. Yangokhala nthawi yoti Mulungu augwiritse ntchito, ubwere mthupi uzigwira ntchito. Ndiye chifukwa chani? Mulungu akuwadziwa, anawasankha. Ngati anawasankha ndi Mulungu, akuyenera kuwayendera. Ndani? Siamenewo? Ndimati ndikuuzeni inuyo, mukumbukire mau amene awerengedwa awawa. Akuti Yesu Khristu akuyenda, anapotolokera kuyang'ana kwa ophunzira, ndiye anawauza kuti. Odala inuyo amene mukumva zimene mukumva, amene mukuona zimene mukuonazi. Famambumbuzana ngakhale aneneri anakhumba ataona zimenezi ndi kumva koma sanamve. Ndifuna kuyankhula ndi inu, ndinu odala inuyo. Ndinu odala inuyo amene mukuchitchula chinthu chimene mukuchitchula kuti mngelo anabwera. Mukafuse Chiyambire cha church chatha zaka hundred chakuti years anthu akupemphera gogo kumakalamba sanayambe aonapo ngakhale kumva za mngelo kuti ndi uyoyo amangomva umomo m'baibulo mo. Mukuganiza ifeyo ndi oda ifeyo ndi odala mwa mtundu wanji? Mukuganiza ifeyo kapena ndi oyera? Tayera mwa mtundu wanji? Ndi chisomo chimene changogwa. Koma ulendo wathutu si wa zimenezi ulendo wathu ndiwo ndiwopulumutsa anthu apite ku moyo wosatha. Ndi chifukwa chake ukabwera kumalo pano usayang'ane matenda ako. Ndichifukwa chake ukafika malo ano usayang'ane banja lakolo, usayang'ane vuto la business yako, ntchito yako, ukuyang'ana cholakwika, ukuyang'ana cholakwika iwe ukuyenera kuyang'ana Mulungu chifukwa ulendo ndi wakumoyo osatha. Izi ukudandaula zimene ukupanikizika nazo kumaziyang'ana, imeneyo ndiye ntchito yake ya Mulungu, apanga ngakhale usanampemphe.

ukudziwa ali muno ndi angati amene ayankhulidwa friday lomweli kuchoka friday kutu kufika lero kuti tinena kuti uyu uyu uyu ndi service yonse tikhala ya nkhani yake yomwemwe mukuona mutakonzeka inuyo mukumugwira ntchito mulungu mukunena zona zimene mmanena kuti ineyo ndatembenuka mtima mukumanena zona ndakupatsa da profeti emmanuel

mavuto ndinena kuti mwamuikira mpanda mulungu mulungu akakuuza kuti mfuna ndipange ichi muuze kuti ndi choncho apanga choncho lero angelo akumapezeka mbusinessman mpando wa chifumu ukumapezeka mbusinessman koma masewera amene mukupanga anthu ndwazi sakumvera sayiza kunamizani Che, zeni zeni chenje cheni chenichi

amene ali nduna amene ali Ma pano zinthu zako zikagwedera uzadabwa. ndiononga akupatsa utukane mkazi wina utukane bambo wina unzembere mayi wina unzembere bambo wina koma chimene akufuna amenye bizinesi yako kapena banja lako azayang'ana chimene ukukonda iyi ndi nyambo chabe ndinasankha ndine imene iyo tamwali tabwerani eti tabwerani muone amayi osososoka tsitsi mutu wa zimene ayankhula amayi tabwerani muone nanu mwayambapo muli iyi ndipo amwali nkhani imene mwandikumbutsa ati iwo aja ndi chani ine ndimatito achita kumetatu

chapter chimene choti aphunzitsi athu amakonda nthawi zonse mmamawa ku sukulu amawerenga kaye asanapange china chilichonse kuti apa anthu ali nachobe mumtima chimenecho eh? nkhani kuyenera kuchita mawu andi mawu asazowerereka asazowerereka ukapemphere kulikonse kumene ukhoza kupempherako wina alese akutukwana chechi yako ministry yako mzikiti wako tangomuyang'ana sakudziwa chimene akupanga mulungu akangoona kuti iwe ukuchita bwino mukumva mawu aja akuti usiye kugwira ntchito iyi kodi iwe unalonjeza chani kwa mulungu wako anthu onama mulungu wake ndiyemwe amayankhulayo ali nayankhula kuti ineyo sinzagwira ntchito siku lachani kodi la sabata pasola limene kupanga ndi chani nyama ndizipita kutchalitchi iweyo eli Andi- ndani amene wowo angelo amenewa kutchalitchi kumene amamufotokozera munthu ndikomweko ku Seventh Day Adventist ndikomweko kumene amamufotokozera Koma chifukwa choti anapangana pangano muno kuti undidikire masiku angapo, ndina zoti ndipange ndimene akupita kuti ayi ubwerere kuti upite ndi koma pangano limene amanena limene anapangana ndi kutiko sikutanthauza church chili bwinobwino chilibe kuto munomo mwa arena muno sitikapulumuka chifukwa taponda kwa arena tikapulumuka chifukwa titikusatira mawa muno

ayi osati akapulumuka poti amapemphera kumzikiti ayi simupulumuka poti mukupemphera kwa arena ayi sikuti ndi chimene mukangire nacho poti mukupemphera kwa arena ayi mukupanga chani ndi ndani kodi